mgbe e bu ozu Udochukwu bata n'obi ya ahụ juru onye ọbụla oyi ụmụ ya nke a sị n'ebe a ka a ga-eli ya onye nke a sị n'ebe a ka a ga-eli ya elecha ozu mechie agakwa emepe ozu sị elechabe o wee ruzie ka a kwachaziri ozu nke bụ esemokwu adaa abanyezie na nke bụ agha egwute eziokwu nwere ndị na-alụ nwaanyị abụọ ma ọ bụ karịa o si n'ihe ha na chi ha kpebiri o nwekwara ndị bụ na ha akwadoghị ịlụ nwaanyị abụọ na ọ bụzi ihe dị na ngada chịpụtara ha ụkwụ iro mana ọ bụrụ na ị maghị ka ị ha gaa kpọrọ nwaanyị abụọ ọ na-ebukwa nwoke aka oge ụfọdụ ọ na-egbu nwoke ganyezie mgbe ị gbanyere mgbọrọgwụ ofụma na nwaanyị abụọ ahụ ebighị n'otu ọnụ ụlọ na ị rụpụsịrị ha ụlọ n'ebe dị iche iche na ihe ị na-emere nwa ogwugwu na ị na-emere ya nwa Nọsike ihe ọ bụla ị ga-emere oke nkwa na ị na-emere ya ọgịnị maka ị na-emeghị ya abịa na ezinụlọ gị ọ na-ada gha gha gha ọ bụrụzie onye ma be dibịa ka ị lụtara ma ọ bụ onye na-achọwa onye ma be dibịa marazie na ezinụlọ gị abụrụna ndo aha gị abụrụna ndo ntị adịkwa Udochukwu lụrụ nwaanyị jide ụmụ atọ ya na nwunye ya na ụmụ ya na-adịcha na mma ebe ọ bụla ị hụrụ ya ka ị ga-ahụ nwunye ya Udochukwu pụọ batawa ụmụ ya echere ya na geeti ha amacha ụda moto nna ha Udochukwu nwere ebe o mepegasịrị ego na-esi abata o wee tinye sales girl n'ebe nke ọ na-arụ onye ga na-enyere ya aka sales girl amalitezie na-echi utu chọọtụ ya ịma na o nwere ihe Kanụ na-achọ n'obi njin ọ malitezie na-achaba Udochukwu n'anya Udochukwu wee gbatuo onye bụ anụ ndị be nke nwaanyị wee konye ya Udochukwu n'isi na ọ ga-alụrịrị ya o wee kpọrọ sales girl nụazie ya na nke abụọ mgbe nke abụọ batara ebelebe wee gbuo oge ọbụla ka a na-akpọzi n'ụlọ Udochukwu ebe niile na-ada gha gha gha gịnị ka a na-azọ ndị agbata obi bụ ihe na-abịa egbo ọgụ a na-atọ eme ka udo adị mana udo adịghị ya etu a ka Udochukwu si wee laa n'echiche echiche anaghị emere nwoke ebere ụmụ nwaanyị nwere ike kọchaa ọnụ meziri ha agaghị etinye ya n'obi mana nwoke ji etinye ya n'obi oge ọ bụla ị hụrụ onye ọkpọfuru ihe nọ n'ezinụlọ ka ọ na-eche Udochukwu etinyere ihe dị n'ezinụlọ ya obi echiche were gbuo ya oge ahụ ha abụọ jicha ụmụ atọ atọ maka nke isi ekwezi ka o metụ ya aka oge ọ lụbatara nke abụọ ọnwa isii e ji akwacha Udochukwu atọpụ akwa ya amalite na-ebusa ihe ya niile asị a ga-ekere ha ihe asị diọkpara Udochukwu pụta diọkpara nke isi pụta diọkpara nke obere apụta asị o nwere diọkpara abụọ ndị ụmụnna asị na anaghị enwe diọkpara abụọ n'ala Igbo nke obere ajụ na Udochukwu lụrụ nwaanyị abụọ na o nwere diọkpara abụọ na e kee ihe Udochukwu nyesa ndị diọkpara ndị ọkpara eburuzie ha na ụmụnne ha ekewe asị mba na anaghị eme etu a ewere ọgụ lụsasị ihe niile ụmụ nke isi ekwe maka na ha nwatakwara ụmụ nke obere ha sị na nwa nke obere agaghị ebu ha ụzọ họọ oke a na-emezi onye si n'azụ ọ mabiri property ree ndị nke achọpụta ọ bụrụ okwu etu a ka esi busasị ihe niile nwoke tara ahụhụ kpakọ company abụọ na ala atọ na ha gụpụtara ha nọcha na court ugbu a ọ bụzi ahịa ka ha na-akọ erekpọọla ihe niile amalite na-elikasị ọgwụ o nweghị ụbọchị ketara n'otu ihe na-agaghị eme gị ma isi awaghị gị afọ ataa gị ma afọ ataghị gị ụkwụ gị aza aza akpọ ndị ekpere nke echi akpọ dibịa nke nwanne echi asị nke isi chọrọ ụlọ pụọ ọ sị na ya agaghị agbara ekwensu ọsọ n'ụlọ di ya asị nke obere chọrọ ụlọ pụọ ọ sị na ya agaghị agbara okwu na ụka ọsọ n'ụlọ di ya onye ọbụla na-ezezi onwe ya eze onye sinye nri n'ọkụ banye n'ime ụlọ ka o weta nnu ọ pụta ọ bụrụ na obi ya agwaghị ya eziokwu o buru nri ahụ wụfuo sị na ndị anwa anaghị etu a ka esi dara ihe niile Udochukwu nwere kpuo onye ihu n'ala aha kọmpanị Udochukwu a na-anụbu anụ esi etu anyụsịa ka ọkụ jụsie oyi ka imi nkịta maka na nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị mana nke m ka nke anyị gee m ntị echela nwaanyị abụọ ma ọ bụ atọ n'oge ugbu a ị ga-agbanyesi mgbọrọgwụ n'ala ike ị ga-ama ụdị ego ị nwere i rijubu afọ na-achọ nwaanyị ọzọ ị na-ekoro lekwa gị atụrụ ga-epukwa mpi ekwo ga-esikwa ya ike maka imekọta gbaketa azụ kpamkpa ga-akpakwa ịgbanyesi mgbọrọgwụ n'ala ike chọzi ịlụ ohu nwaanyị gị ma maka aracha ụtọ abụ ebe okwu dị ị rachakwa nya bụ ụtọ ị ga-anyụlipụkwa mkpụrụ ya ntị adịkwa ya gazie